Cuairt ar aintín i Nua-Eabharc. Oíche Dé Céadaoin a bhí ann agus bhí Áine ag suí taobh lena mam ar an tolg sa seomra suite le bheith ag breathnú ar an gCrannchur Náisiúnta. Bhí ticéad ceannaithe ag mam an oíche áirithe seo. D'fhógair an láithreoir dathúil gach uimhir le guth séimh de réir mar a tháinig siad amach agus sheas sí le miongháire sásta ar a haghaidh idir gach uimhir. Bhí Mam ag breathnú go géar ar a ticéad agus í ag deimhniú an raibh na huimhreacha ar fad aici. Na huimhreacha a tháinig amach ná, a dó, a sé, a ceathair déag, a naoi déag, a fiche trí agus tríocha sé. Iontas na n-iontas! Bhí chuile uimhir ag Mam ar a ticéad agus bhí an Crannchur Náisiúnta buaite aici! Ní raibh Mam in ann an dea-scéal a chreidiúint. Ar an toirt, tharraing Áine a guthán as a póca agus thosaigh sí ar theachtaireacht a chlóscríobh ar an scáileán. Bhí sé i gceist ag Áine a haintín Eithne a chur ar an eolas mar gheall ar an dea-scéal. Driofúr le Mam a bhí inti agus bhí sí ina cónaí trasna an Atlantaigh i Nua-Eabharc. Bhí sé thart ar a trí a chlog sa tráthnóna ann agus ní raibh scamall sa spéir. Bhí árasán Eithne thuas go hard i dteach spéire agus bhí radharc álainn ón bhfuinneog ar na tithe spéire eile timpeall uirthi. Chuala Eithne a fón ag preabadh agus nuair a léigh sí an teachtaireacht bhí lúcháir uirthi. Chum sí freagra go gasta ag gabháil comhghairdeas le Mam agus mhol Eithne do Mham taitneamh a bhaint as an duais. Chuir an freagra sin Mam ag smaoineamh ar conas taitneamh ceart a bhaint as an duais mhór airgid. Thosaigh sí ag plé na ceiste le hÁine. Ar cheart di cuid a thabhairt do charthanacht? Ar cheart di teach mór millteanach a cheannach agus linn snámha ann? Ar cheart di cuairt a thabhairt ar Eithne i Nua-Eabharc? D'fhiafraigh Áine di, tuige nárbh fhéidir léi an trí rud a dhéanamh. Dúirt Mam le hÁine go raibh an ceart iomlán aici. Láithreach bonn, thosaigh an bheirt acu ag fiosrú eitiltí agus lóistín, agus níorbh fhada go raibh siad curtha in áireamh acu. Bhí sceitimíní an domhain ar Mham tabhairt faoin turas seo mar ní raibh sí ar saoire thar lear riamh roimhe seo. Theastaigh uaithi cuairt a thabhairt ar Eithne le fada ach ní raibh dóthain airgid aici. Thaitin an turas eitleáin go mór mór le Mamaí. Ba aoibhinn léi bheith ag breathnú amach fuinneog an eitleáin anuas ar na scamaill thíos fúithi. Bhí sé geal grianmhar os cionn na scamall agus ba chúis mhór suime í fairsinge na farraige do Mham. nuair a thuirling Mamaí agus Áine ar thalamh Mheiriceá ag aerfort JFK bhí Eithne ag feitheamh ann. Chuir sí fáilte Uí Cheallaigh rompu agus lúcháir uirthi iad a fheiceáil. Thug Eithne cabhair do Mham agus d'Áine a gcuid málaí a iompar chomh fada lena gluaisteán agus thug sí síob dóibh chomh fada lena hárasán. Ní raibh a leithéid de radharc cosúil leis an gceann ó fhuinneog árasán Eithne feicthe ag Mam ariamh. Bhí béile breá á ullmhú ag Eithne agus Mam ag baint taitneamh as na radharcanna. Níorbh fhada go raibh na cailíní go léir suite timpeall an bhoird agus cúpla gloine fíona á ól acu leis an dinnéar. I ndiaidh an dinnéir, chuaigh an triúr acu chomh fada le Broadway agus bheartaigh siad freastal ar cheoldráma. Thograigh siad dul ag breathnú ar Mamma Mia. Bhí scoth an cheoil le cloisteáil ann, cur i láthair iontach proifisiúnta a bhí ann agus b'fhiú go mór an costas ard a gearradh ar na ticéid. An lá dár gcionn, theastaigh ó Mham turas bus ar fud na cathrach a dhéanamh. Chonaic siad gach sórt rud ó shuíocháin ar bharr an bhus. Thaitin sé go mór leo nach raibh díon ar an mbus thar na suíocháin ar bharr. Ba dheas an leoithne gaoithe ina gcuid gruaige agus an bus ag tiomáint. Bhí treoraí turasóireachta le mícreafón ag labhairt leis na paisnéirí mar gheall ar na foirgnimh a bhí le feiceáil ina dtimpeall. D'fhoghlaim siad an-chuid mar gheall ar stocmhalartán Nua Eabhrac agus mar gheall ar an tubaiste uafásach a tharla ar an aonú lá déag Meán Fómhair 2001 agus mar gheall ar na bealaí ar pléadh leis ó shin i leith. An lá ina dhiaidh sin, theastaigh ó Mham dul i mbun siopadóireachta sa siopa clúiteach Macy's. Cheannaigh siad gach sórt earraí faisin, idir ghúnaí, bróga agus seodra. Ba mhór an spórt a bhí acu sna seomraí feistis, ag baint triail as gach sórt éadaí agus tuairimí á nochtadh acu. Cé gur cheannaigh Mam agus Áine an t-uafás dóibh féin, ní dhearna siad dearmad ar an mbeirt bhuachaill bocht, Daid agus Eoin, a bhí fágtha sa bhaile. Cheannaigh siad geansaithe cispheile agus bróga reatha dóibh. Chuaigh Mam agus Áine abhaile ag deireadh an lae sin. Cé gur ghearr an chuairt a thug Mam ar Eithne, bhí sí cinnte dearfach go mbeadh cuairt eile á tabhairt aici ar a driofúr go luath ina dhiaidh sin.